igbo mma mma nụ wo ojiọfọ na-ekele onye ukwu na-ekele onye nta ana m ekele ma ndị chiri echi n'ala igbo ma ndị nze ma ọzọ ana m ekele ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ha sị m ihe onye chiri ya zere ojiọfọ kelere mma mma biko abụ m onye olokoro nke dị na ọmaahịa n'obodo nke chineke n'okwu bekee abụ m onye olokoro in ụmụahịa south local government of abia state onye mụ na ya nọ nwoke enyi m maka mgbe anyị dị ogbede o nwere ihe ndị be anyị na-akpọ abaraba ọ mụ na ya na-eso aba ọrụ anyị siri ike o anyị dị nka ị ma i lekwe dimkpa anya site n'ụbọchị a mụrụ ị ga-amakwala onye ga-awụ dimkpa maka ube la-eji eji na-esi l'isi ya ata ị ga-amara na ọ ga-eji ubele a ga-eji eji mgbe ahụ ọ mepụtakwara ọ ga-achagharị dị ọ gaghị ikpe iji ojiọfọ la-ekwu biko nwoke m kọwatụrụ ndị ife onye ị bụ ndị igbo mma mma nụ ọ mụwa bụ eze eze ọchị abụghị ụtọ ọchị abụghị ụtọ one of amizi olokoro nwatakịrị anaghị anụ ntị ụbọchị e gburu isi e gburu ntị but before a ga-egburu isi m ị gaghị afụ ntị m mara ha dị nwanne igbo nna agwụrụ na ife na-anaghị eme na-emekwa eme cos eji m onwe m mara igbo mma mma nụ em biko isiokwu ojiọfọ abụ m onye omenala chetakwa ọ wụkwa onye ụka ndị chọọchị kọwa na omeghị ndị chọọchị white anyị bụ ndị omenelu o, anyị bụ ndị omenala Eh, eh.
biko achọrọ m ka ị kọwatụrụ ndị ifọ ndị igbo la-ele gị kọwatụrụ ha maka na ihe ojiọfọ na-eme wụ a sị gị ihe mere na arụ ma ihe mere na aba ka anyị ji amụrụ ihe kọwatụrụ ha otu i siri ekpere chi gị okay igbo mma mma mụnwa na-ekpere chi m kpekwe na omenala kpekwe n'ụlọ chọọchị akwụ na ahụ na anụ na ndị olokoro ma omenala kama ụfọdụ na-agakwa ka ha nọjuo oche mana ya dịwa biko isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa bụ o nwere mgbe m kwuturu ihe gbasara maka enyi otu enyi m nwoke sị m na ugbu a la enyi na-akatụ nwanne mma na o nwere ihe nwanne mere ya m sị ka mụ na ya tụgharịta uche ka anyị mara enyi na nwanne nke kacha mkpa na ndụ mmadụ mana isiokwu m ebe m na-agbagide ụkwụ wụ na Mike Ejeagha sị anyị na ife dịka nwanne akọkwala ya mana o nwere okwu o kwuru tọrọ m ụtọ mụwa wụ ojiọfọ ọ sị na onye isi bịara ka o bere garị ya bere aja nwanne onye isi anọrọ n'ebe ahụ ka ọ kọla anya mana ya nwa wụ Mike Ejeagha na ọ ka mma ka ọ bụrụ nwanne onye isi karịa ọ ga-awụ onye isi Mike Ejeagha ọ ga-adịrị gị mma ị wụ ochie dike biko kedu ebe ị gbakwasara ụkwụ na-asị m na enyi ka nwanne mma ndewo igbo mma mma nụ ma mụwa na-eji ogu na ọfọ eme nke m wee si na o nwe ihe anya m fụrụ gbaa ọbara ịghọtara ihe mkpochi na o nwere enyi ka nwanne mma bụ nwanne na-egbu gị nu ị ga-achọ ka ọ bụrụ nwanne gị and nwanne nwanne anyị ma na ọ nwanne but ọ bụghị the same day ka a mụkọtara gị ọ bụ nwanne quite alright but ọ pụtaghị the same day and I know say na blood but no be the same day they born nwanne enyi ga-abụ a good friend than nwanne Mo, I believe that e nwere good friend than e eh, nwere good eh, eh, good friend than bad bad eh, bad bad brother is bad than eh, a good, good friend. friend. It's better I have a good friend than a bad brother because me I'm not good for my own dialogue. It has been a long time. It's not my fault. Yes. Don't mind me. Um, biko Ojofo kelekwara biko anyị ka nọkwa maka ntụli uche ịma na ndị Igbo tụrụ ilu si na na nke mbụ na echiche onye adịghị ya njọ o nwere otu dee m na-aba anyị ahịa udechibeze nke m ọ na-emapụta na mitin ọ na-eji ike ekwu okwu ajụọ ya sị ya mpa nke ị gbara nkịtị itukwe n'ọnụ n'okwu ndị be anyị ya sị gị okwu ala ọ na-eche ala mmụọ na-eche ala mmadụ mgbe ụfọdụ ọkpọ oku ọkpọ ndị Igbo ya sị na o cheele ndị ga ndị ọ ga-akpọ oku chekwene ndị ga-aza ya okwu ahụ dịkwa ọkpụrụkpụ biko achọrọ m ka anyị rutu aka n'ihe gbasara nwanne na enyi anyị kwuru okwu ya mụ na enyi m nwoke a o si Turkey lata ka o lie nne nne ya oke mmadụ kwa Turkey ahụ mụ agakwala ya 2018 mgbe m si Italy zụrụ fake visa so onye ụwa daakwa na Istanbul welitekwa ụkwụ daakwa maka ọkụkọ chị ụmụ anaghị efeli elu ọ ihe ndị nna m gwara gbara m ka m dịkwa sị m Timothy Paul Silas ndị ahụ ndị ọha anya nke m ga-ekwu nke ndị ndị ndị gbara m nwanne dị mkpa otu mkpụrụ ihe m chọrọ ka i were mara na nwanne dị mkpa la ọ wụ na ndị igbo kwetere ekwenye na ọ nwanna ozu ga-asa ozu ahụ nwanne na-eduru gị ma mgbe ị dị ndụ ma mgbe ị nwụrụ anwụ o nwere otu akụkọ Mike Ejeagha kọrọ ihe m ji na-arutu onye aka la ọ wụ ochie dike ọ ga-adịrị ya la mma mmiri agaghị afa ya la eze ọ sị na o nwere otu nwanne nna ha kpatara ego nwụọ ka m were akụkọ ahụ ka ọ ghọta ebe m na-esi abịa nwanne ya nna ha kpatara ego nwụọ ha ụmụnne bụ otu nwoke abụọ nke ọzọ nwere oke enyi ndị onye ọjọọ ndị dị religious conscious n'okwu bekee ha si ya na onye nwata onye na ha megide ya ya were akụ la ụba ya na nna ha niile ofu ụbọchị ahụ arịawa ya ndị enyi ya ha abụọ na-eso eri ego agbalaga ọkwa naanị nwanne ya hụrụ na oyi na-ama dede ya zụta ọgwụ nye ya dede ya ṅụọ dede ya ba kpụọ brain dịka ị ga-asị kemgbe mụ na ndị a na-eri ego ugbu a ahụ adịghị m ọkwa nwanne m bịara bịa leta m ị ma ihe dede ya mere na akụkọ ahụ dịka Mike Ejeagha si kọọ ọ nọ ndụ ọ nọ 93 years gaa jụọ mgbe Mike mgbe oke ochie dike Ejeagha ọ na-agba nta ya ga n'ime ọhịa ga gbagbute anụ were ihe fuchie anụ ya laghachi azụ ga gwa ndị enyi ya na ọ gbagbuole mmadụ ya ga na enyi nke mbụ onye nke mbụ asị ya gakwuru nwanne ya ya gaa la nke abụọ nke abụọ akọọkwa nwee nwee nwee ya gakwuru nke atọ nke anọ si go go nke atọ si go to bonfire to die ya alaa ga kụtụrụ nwanne ya n'ime abalị sị nwanne ya bịa na ọ gbagbuole mmadụ n'ime ọhịa nwanne ya sị o me nini ya jụọ nwanne ya jụọ o nwere onye fụrụ dede a sị mba ya sị a bịa ka be gị duo m onye ọ no mistake na ọ ma na onye egbu mmadụ nwanne ya soro ya gaa n'ime ọhịa erute ime ọhịa ya sapa onye o gburu ya wụrụ ele aha egwu ahụ nwanne ọ sị nwanne m sị m bịa bịa baa lee mmadụ ebe ọ na-achụ nta n'ime ọ gbagbuole mmadụ ebe ọ na-achụ nta n'ime ọhịa mgbe ha ruru n'ime ọhịa ihe ha hụrụ wụ ozu ele ọ bụkwaghị ozu mmadụ ọ otu Mike si kwuo ya o ochie dike ndị a hụrụ m n'anya ndị ahụ tụrụ nna nna m chain n'olu n'ụkwụ n'aka ha ga-agwa m eziokwu ya wụrụ nna m ga-atụrụ m asị otu nwa bekee sị m who cannot treat you well cannot teach you well ihe omenala ihe ndị ọcha mebiri ebe m wụla ebe m nọ ugbu a kwesịrị m iji nwaanyị abụọ dịka onye omenala maka ọ wụ na nna m lụrụ abụọ m kwesịrị ịlụ ka ya ee maka ọ na-eme nwaanyị nọrọ na nsọ ya asọ ya nsọ bekee kpọrọ ya period o nweghị meaning ọ nsọ nwaanyị nọrọ na nsọ ya asọ ya nsọ ma nri ma ya idina ya mgbe ndị Igbo wụ ndị Igbo mgbe Queen Elizabeth bịara ala Igbo ọ onye eze n'ala Igbo onye eze ndị Igala Attah Oboni onye nwa ka afọ sịrị ka o kpupụrụ Queen okpu ha emeghe kpupụ ya okpu aṅụ agbaa Queen n'ala Igbo mgbe Queen Elizabeth bịara moto onye Igbo ka e ji buru ya moto mpa Louis Ojukwu mpa anyị ma akụkọ anyị makwa nkọwa ologo jere de nna anyị sị anyị na o nweghị ihe ka nwanne onye ihe ojii ọfọ kwenyere Igbo mma mma nụ